For their own benefit, I will try to mix the two languages ka anyị nwee ike carry ha along maka na ndị be anyị tụrụ ilu sị onye aghana nwanne ya onye gbaba ya mee gịnị ya kpọrọ nwanne ya onye aghana nwanne ya so abịa n'ife gbasara mmadụ igo ana igo ana ma ọ bụ ịpụ obi na eduru gị obi ma ọ bụ na o nwezi ana unu ri n'ekpe ana unu ri n'ekpe ee or ana azọtara azọta ma ọ bụ ana unu mere exchange ife ya bụ ife bụ ede it's it's it's very deep it's really deep

were you supposed to do or rather what are you supposed to do ọ bụrụ na ndị bigoro na nya bụ ana tupu ha amalụ ife gbasara ya bụ ife kedu ife ha ga-eme ọ bụrụ na ndị gogolo ana ego n'amaha ama kedu ife ha ga-eme ọ bụrụ na ị ka na-akwado igo ana ego n'ọdịnihu listen very well so you don't end up making that same mistake every other person has been making m ga-ebidogodu na ndị bigolu na ana ọbụghọ nha nwanwe for a long time before we now proceed to people who are trying to buy a new land

Ọ bụrụ na ebe unu bi now na azọtara ya azọta now listen to me o nwerekwa because some, some of us amara m ife na-eme anyị sometimes most of us amarakwu the history of our family lineage ụfọdụ ga-asị gị kịta ka ka ha ga-esi malụ na ebe ha bi na ha zọtara ya azọta try as much as possible ka ị na-elu nne na nna gị nso ask them questions

ọ bụrụzi na na na na age gị agbagotago melugo okenye o nwezi ụmụaka ka okenye bụrụ okenye n'ime mmụọ there are some things you will see you will want to make verifications concerning that thing you will want to know more about that you want to know what triggered

you might end up losing all those acquired things that made you happening babe in town if you like believe it if you like don't believe it but i will keep shouting not until all of us are able to discover so ọ bụrụ na ibi na ana azọtara azọta if you don't know whether ma ana ahụ unu bi na ya taa na azọtara ya azọta take it upon yourself to make that enquiries take it upon yourself to ask that question ka ị malụ ebe nsogbu gị bi because bidolu because sometimes you have finished all the spiritual works ị kwesịrị ịlụ na ndụ gị yet nothing is happening do not get tired keep looking for what the problem is your problem might be because of that land unu bi na ya tata so if you don't know the history ma ana ahụ na egoro ya ego how do you end up finding your solution ụnụ ma na afa a na-agbazi kịta ụfọdụ ndị dibịa na-agbakwụzi afa uche ha amago na ife ndị mmadụ chọkarịrị ịnụ wụ ee nne onye a na-eme gị onye a na-eme gị that's the only afa ọ afa mmiri na afa chi that's what people afa na-abụ nweezi onye na-agbami afa ọ bụrụ na ana ahụ unu bi na ya na azọtara ya azọta ndị nna nna gị ha zọtara ya number one bụ na ana ahụ ya na-ele ọkụ ife bụ ana ile ọkụ bụ na a lot of forces nọ na ana ahụ because believe it or not agbaghị aka azọ ana for gị wee zọọ ana zọta ana ị ga-eji ife dị iche iche wee zọọ ana not to talk of mgbe gboo ịma na enwerọ ụsọ anything like force enwerọ anything like military now ị nwere ike yuzuo military from above na ndị nnukwu akpụ ụkwụ welu jee zọọ ana zọta ya mana ka iji ndị nnukwu akpụ ụkwụ ahụ na mgbago wee bịa kpọrọ ndị onye gị na ya na-azọ ana jee kpọchie ị winrọ the case onye ahụ si na nga ahụ pụta o nwere ike onweghị ego o ji akpọ ndị nnukwu akpụ ụkwụ but ọ ma agbachi gị nkịtị that is why ndị gboo ji wee sị na agbara aka na-azọ ana onye ji ji ana-akọnye ọ bụrụ na ana ahụ unu bi na azọtara ya azọta number one burie n'obi na ana ahụ ga na-ele ọkụ not until na egbujuo nya bụ ana gbaa afa ana ahụ gbanye ya ime malụ things concerning that ana mara onye na onye zọrọ nya bụ ana mara ka ndị nna nna gị ha si wee mee gịnị wee win nya bụ ana unu ji wee biri na ya taa mara ụdị ọrụ alụgasịrị na ana nya bụ ana because ana ọbụla a na-azọ azọ onye na-eklem na ọ ya nwa nwe ya ga na-agwọ ọ na-agwọ jee na-atụnye na ana ahụ ka e wee hapụ ịna ya ife n'ike ngị nwa na-eklem na-azọ azọ na ọ gị nwa nwe mana ọ bụrọ gị nwa nwe ị ga na-anwakwa ike na-agwọ ka i wee nwee ike merie onye nke ọzọ ife niile ahụ a na-atụnye ife niile ahụ na ana ahụ ma ndị nri ma ndị a na-etinye etinye ma ndị a na-eni eni ma ndị a na different sorts of ọgwụ agwọrọ agwọ ka ị ya afụ na such ana so in a case like this enwere ike ndị nna nna unu ma maka the story emego gịnị anachago ọ bụrụ na enwere ike ha anachago ha anachago ndị ma maka the story of the land anachago ụmụaka a na-amụzi kịta enwezi onye chọrọ ịma everybody is trying to ifepụ efepụ na-efebata efebata onwezi onye na-enelu anya na ana ụlọ enwezi onye ma maka the history onwezi onye ma maka the do's and don'ts yesterday night i talked about mmụọ mmụọ na-echekwa ngwuru enwere mmụọ mmụọ eji zọọ ana ahụ nwere ike to keep ana ahụ steady and moving enwere ike mmụọ niile eji wee zọta ana ahụ nwere ike nwee nke a na-emeli ife every month maka na unu ma na anyị bụ igbo bụ ọnwa ka anyị ji agụ ụbọchị anyị anyị na-agụ n'ọnwa n'ọnwa o nwere ike ọnwa ọfụụ pụọ onwe nke a na-emepụrụ ọjị onwe nke a na-eje na ya akụwa akwa n'elu onwe nke a na-amanyelu uriom mana tata all these things onwezi onye ma maka ya ndị nwanụ ya kọtanwụ maka ya ebit ha nje asị gị na fa na-eje ụka ife ewelu na-emebi ife ọ ga-eme bụ automatically everybody nọ na that land ahụ ga na-acha ya ọkụ both physically and spiritually all those forces eji wee zọ nya bụ ana will start working because na ife ahụ a na-emelu ha because ụnụ mara ndị gboo nwee ka ụnụ mara ndị gboo nwee ka ha si akpa agwa ndị gboo ife dụ ha mkpa kama ha ama mme nwetanwu ife ahụ ha chọọ ha ga-eje n'alụsị kwe alụsị nkwa na kwa ọnwa na a ya na-emerụ ha ife dị etu a na ọ wụ na ife dị etu a ha mee nya bụ arụsị mee ka ha zọta ana dị etu a na kwa ọnwa na a ya na-emerụ ha ife dị etu a and ụnụ ma na ekwu ụdị okwu ọwụgo tim ogologo ndụ ife bụ ogologo ndụ ụmụ tụọ ụmụ nwa nwa mụta nwa ojeji ya that is sometimes when somebody sị na na ndị ndị ichie na he or she has nothing to do with ndị ichie what i end up telling the person if you know that you you eh, you have nothing to do with ndị ichie si na ana obi gị ahụ pụọ ka ị mara na i nwerozi anything but in as much as na ị ka nọ na ana ahụ you are in possession of that if you like go and buy land somewhere ọbara ahụ dị gị n'ime ka na-eflow so in this case what do you need to do in this case kedu ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị fụ onwe gị na this kind of situation kedu ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ị jụtanwụla ese fine because ife ga-ajụ ndị si gị ọ bụrụ na o nwere onye ị ga-ajụtanwu fine because these days enquiries emekwu n'ọnụ sometimes ka ụfọdụ afa mma ị jụtanwu ese eme gịnị amalụgodunu na o nwere alụsị nọ na ana ahụ na o nwere alụsị atụgasịrị na ana ahụ mgbe a na-azụ ana ahụ azụ ama na o nwere alụsị atụgasịrị na ana ahụ mgbe a na-azụ ana ahụ azụ maka na alụsị ga na-agba ụgwọ nke ọgwụ niile agwọkọtara na ana ahụ wee zọ nya bụ ana ga na-agba ụgwọ nke so what can you do when you find yourself in this situation the number first step of what you should do bụ na i kwesị ka ị gbaa afa ịgba afa you might not end up ọ bụ inwekwuo somebody to tell you more things about the, the land without even ịgba n'afa still better because you need to get diverse knowledge diverse information nke onye a gwalụ gị ịbara uru ka onye because ka a na-agba afa ka a na-agba uche ị kpọkọta ife niile ahụ ọnụ number one thing ị ga-eme bụ that enquiries whether through divination or through ajụjụ nke ọbụla dị gị mma fine nke ọbụla favor gị fine ị jụtacha malụ alụsị one a tụrụ na ya bụ ana oge a na-azọ ya bụ ana ị malụ ebe alụsị ahụ si bịa maka na alụsị ọbụla nwere ebe o si bịa ọ bụrụzia nke echetaghịzi ka o si bịa o nwekwa ka esi edu ya bụ mmụọ maka na alụsị ọbụla eji wee zọ ana ahụ a ya-edu ha niile n'otu n'otu ị yara eje kpọpụta alụsị na obi emesizi hapụ ya ọ na-agagharị ọ ga na-adọ gị n'akwa yọbakwa chi gị ka ọ bụrụ na o luo na the stage of iwere isi mmadụ because all this kind of thing ga-apụta na family onye anwụọ this month next month onye anwụọ in a year ị bata na family or na lineage ha akwazuo ozu 3 4 5 in a year yet they will still claiming na fa na-eje ụka fa achọghọ ije ma ife na-eme ha the young guys and young ladies ka fọlọ na the family you will see them struggling to to survive yet fa achọghọ even ije chọọ ife na-eme ha ha ka na-eje ụka or they, they, they, they, they are scared of what people might say ọ bụrụ na ị jụtacha alụsị one dị na ya bụ ana mgbe a ka ị ga-anọzi ana wee kpaba alo ka a ga-esi du ha ị jụtacha the alụsị ị chọba ebe each and every one of them si wee bịa chọba ebe esi bute alụsị ahụ n'otu n'otu ka ị chọtachara ebe alụsị niile ahụ si wee bịa ị jụọnụ ese malụ mmadụ one alụsị ahụ gbugoro maka na onye ọbụla alụsị gburu nwelụ ka esi eme mmemme akwa ozu ya ị jụọ ese malụ mmadụ one alụsị ahụ gburu ị jebenụ na obi alụsị ahụ ebe esi kpọta ya alụ alụsị ahụ make enquiries jee chọọ aka ji ọfọ ya bụ alụsị jụọ ya ka ha si edunata alụsị n'obodo fa maka na mgbe gboo ndị gboo nwere ike isi ebe a na mba jee bute alụsị ị jụọnụ ndị nwe alụsị ahụ kedu the procedure of ibunata alụsị ha fa enyenụ gị list ụnụ aga agba ọ bụrụ na alụsị a tụ na ya bụ ana luchara ịtọ ma ọ bụ ịnọ otu a ka ị ga-esi mee ya one after the other ọ bụrụzie na o nwere nke amaghọzi ebe o si wee bịa nke ahụ nwekwara ka esi edu ya iche nwee ebe a na-edunaga ya nke ahụ nwere ka esi edu ya iche nwee ebe a na-edunaga ya for ndị ị ka ma ebe ha si bịa fa akaalụ gị agba nye gị list gwa gị emume a na-eme were edunata mmụọ ha etu a ka ị ga-esi duwe alụsị niile ahụ n'otu n'otu dunacha nwa dunacha ha o nwee ndị alụsị ahụ bụ ịjụ ese ka esi eme ya mmadụ na-emekwalụ ka esi eme ọ ya ka o ji ha adị mma ilu ebe a na-akwa ozu don't eat anyhow ọ ya ka o ji ha adị mma ilu ebe a na-eme mmemme akwa ozu do not eat anything you see ị dị free ịṅụ mmiri ṅụọ mmanya mana ị fụrụ ife a na-akpọ nri ọkụ gburu esiri n'ọkụ do not eat it anyhow n'akwa ozu enwere reason e get why na-agwatakwa ụmụaka ọ nke a ka a na-asị na mmadụ na-eriri uchu n'ọnụ that is why you see most dibias ka ma ife ha na-eme most eh, most ndị eze mmụọ ka ma ife ha na-eme fa anaghị eri nri fa anaghị dị eje akwa ozu that present day a ya-eni ozu fa anaghị eje not talk of ije ribe nri n'akwa ozu unless na nri nyanwa bụ si na be ya wee mee gịnị wee pụtaba edunacha mmụọ niile a n'otu n'otu ajụọ ese malụ na o nwelu ndị alụsị anwa gburu n'otu n'otu hmm? i wee banyezienu n'ọgwụ agwọrọ agwọ eji wee mee gịnị eji wee zọ ana a maka na ọgwụ ọbụla agwọrọ agwọ o nwere ọgwụ ọjọọ ọgwụ eji azọ ana ya bụrụ ezigbo ọgwụ ọgwụ ọbụla eji zọ ana na-abụkarị ajọ ọgwụ most of them na-akpa agwa ka amoosu by the way o nwere ụdị ọgwụ ọjọọ mmadụ ga-abụ ọ gwọọ o nwere some materials ọ ga-abụ etinye n'ọgwụ gwọchaa nya bụ ọgwụ ọjọọ it will get to a stage ọgwụ ahụ emebe omume ka amoosu i jezie n'afa ma ngị nwa bụ onye gwọrọ ọgwụ sef yara ama nọ ife na-eme gị i jee n'afa amoosu ana-ada n'afa gị 247 yara ama na ọgwụ ị gwọrọ agwọ na-atazi gị amoosu yara ama na alụsị em sorry yara ama na ọgwụ agwọrọ agwọ some time ago na-atakwuzi gị amoosu because most of this ọgwụ ọjọọ no so sorry uh, I, I retrieve my step back sometimes ọgwụ agwọrọ agwọ na-ata amoosu that is why eji asị onye ọbụla agwọzina ọgwụ ọjọọ agwọzina ọgwụ ọjọọ ịchụ aja bụ ịgwọ ọgwụ ka anyị let's just say it like this mana mmadụ agwọzina ọgwụ ọjọọ sị agwọzina ọgwụ ọjọọ ebidonu mebi mmewa ịmanụ ka anyị esi mee ife dị n'ọgwụ ahụ imebi ọgwụ karịkwara imebi ọgwụ imebi ọgwụ karịrị imebi ọgwụ maka na o nwere ọgwụ ọ ga-abụ agwọcha sometimes atụgharịa ya n'ụdị alụsị ọgwụ ahụ na-akpa agwa i chee na alụsị na-eme ụfọdụ ndị dibịa dị alụrụ ana na-eme ihe otu anụwa ọ gwọcha ọgwụ ọ tụgharịa ya n'ụdị alụsị duo ọgwụ ahụ iyi were alụsị duo ya iyi i je n'afa afa ga na-ada alụsị alụsị ya na ama na ọ dibịa gwọrọ ọgwụ gwọchara bugharịa ya n'ụdị alụsị emebe ife dị n'ọgwụ niile ahụ n'otu n'otu emechaa ife dị n'ọgwụ niile ahụ n'otu n'otu iwee banyelu mkpocha na nzacha mkpocha na nzacha abụrụkwa nke eji azịza eme iwee banyelu ịkpụ alụ ikpochi onunu ibu ibu aja ana ka ebe niile wee dị ọcha ewee bido wee gbujuba ana ịkpụ alụ na ikpochi onunu dụkwa iche na igbuju ana na-ele ọkụ unu afụgo na ife agba n'ụzọ eteka ọ ya ka o jighị adị mma mmadụ ime ife na ọ na-ekwe ya eme because by the time ị rụsị ife niile a ezigbo ego ga-apụgodugo n'akpa sọsọ idunaga alụsị niile ahụ n'otu n'otu idunacha ya ịmalụ na that is im- ọsụsọ ọ ga-agba gị ịmalụ na i mere ife na jụzie ma ọ bụrụzie onye enweghị ka ọ ha ya ọ bụrụzie onye e- ejighị ego o ji eri nri ma efọdụzikwa ime ife ọzọ dị iche keduzi ka ọ ga-esi wee gacha all these processes egbujuwa na ana egbujuwa ana dị ọkụ egbujuwa ana ahụ dị ọkụ ka ọ ya-abụ ndị bi n'ime ka ha nwee ike ha zụọ afịa ha zụta afịa ka ha nwee ike na-enweta favor ka ha nwee ike na-adịkwazi ogologo ndụ most of some people anaghị alahụ ụla na be ha see a lot of people are suffering today if you get to hear people's complaints and pains i melu anyị bụ ụmụafọ igbo ebere so many people today anaghị alahụ ụla na be ha some will complain na ọ kụọ 12 o'clock they will start hearing footsteps ma fa amara onye na-azọ the footsteps ọ bụrụkwanụ na ha achọọ ime nya bụ ife mada kedụzi ife a ya eji wee mee nya bụ ife onye ka a ya ebite onye ka a ya anata nke nwa na-anatara anata ọ ya ezukwa ọ ya bụ na a family will keep living in an abject poverty ọ dịka a ya asị na ụwa nke ha dị iche nekwa anya ọ sọkwa nya bụrụ na ịlụchago ọlụ mmụọ niile dị na ndụ gị mana ị nwere this kind of situation jekwa bido n'oge because that one alone will draw you ọ ga-agasa ndụ gị kpatakpata this is the reason mmadụ ga-asị gị na ya emechago ife niile a na-eme eme na ya enwerọ any improvement ya na-afụ na ndụ ọ ife dị n'ana again ọ bụrụ na nna nna gị ahụ na ana ahụ unu bi na ya na ọ zọrọ ya zọta ya mana nke bụ eziokwu na ana ahụ unu bi na ya abụrọ ya nwa nwe nọọ maka na ọ napụwuri onye nwe ya nọ onye ahụ a napụlụ ana ahụ n'ike ị maha alili o liri wee naa mmụọ ị maha ọnụ ọ bụrụ onye ọbụla ga-ebi na that ana ọ ya bụ na so many people today are suffering everything abụghị ọlụ mmiri everything is not all about ọlụ mmiri ọgbanje this and that and that and that no enwere some deeper issues that we the Igbos are facing today when it comes to spiritual side of life but this kind of history onwezi onye ị ga-afụ ga-enyenwu gị this kind of history not to talk of giving you the solution because onye ọbụla tinyeziri anya n'ego anyị bụ ndị a na-alụlụ alụlụ sef doesn't even care because ị ya afụ mmadụ ọ bịakwute gị ọ sị gị biko ee eh, dibịa nwaanyị only thing i want is for you to make me to to be successful in life sometimes i even get tired i will just be looking at the person because amarọ m ebe m ya ebido ọ chọrọ ịma ife bụ the tap root of his or her problem because ife ahụ gbochiri gị ụzọ i wepụhakwa the tap root of you will start seeing progress in your life ọ chọrọ ịma ife ọ chọrọ bụ kedu ọgwụ ị ya agwọrọ ya for him or her to start eh, making progress in life mana ife ahụ ka gbochiri gị ụzọ will be there so sorry so sometimes you feel like what is happening ọ na agụba adụghọ nkọ ka ọ bụ na nwa Mgbeke na-akpụ isi amaha akpụ nke a bụ maka ndị zọtara ana azọta nke a bụ maka ndị zọtara ana azọta kịta anyị mago ife ọ bụ e jee malụ how to tackle it ife fọzinụ bụ na ife a ga-eji me nya bụ ife ọ dịkwa nso ka anyị bịara ndị golo ana ego ma ọ bụ na ndị ka na-achọ igo ana anyị ga-achịkọta ya ọnụ wee kwuo maka oge anyị ọ bụrụ na i golo ana na ana ahụ i bi na ya taa na i golo ya ego ma ọ bụ na ị ka na-akwado ije go ana tupu igo ana lụọ ụnọ n'ime tupu igo ana ka ndị ekwuzi n'okwu ịlụ ụnọ before i were ego gị kwụọ ụgwọ ana ọbụla ọ bụrụ gị nwa nwe gbaa mbọ ka ị jụọ ajụjụ maka nya bụ ana jụọ ajụjụ malụ na ana alụsị dị ife ahụ jụọ ajụjụ malụ na ana ahụ ọ bụkwa onye na-ele ya nwe ya jụọ ajụjụ malụ na ana ahụ na ọ ana a napụrụ mmadụ n'ike wee chọzie ile ka a fụ na onye ahụ a napụrụ ya n'ike enwetahọzi ya forever jụọ ajụjụ ka ị marụ na ebe